kunoko ndimene anthu amakhalira ukuku ndi ku city moya kunoko ku city moya kunoko koma ndili kumuzi ndithu sizo ndi tawuni ya ndatuluka ndapita kutali wina wake kutali ku city imeneyo imene amati shenzhen imene amati ndi city imene ili technologically advanced kwambiri pa china panopa

nde ku den kwake ndikuoneka bwanji ndi kumeneko ndimafuna ndiliyende koma ndikuona ngati kuti ndijambula kwambiri ndikakhala kuti ndakana ah, ndakhala panjinga choncho Mm, ndimadabwa ndapanga video ina kunena kuti the first thing imene inandidabwisa ntabwera kunoko imene amati mm, technologically yotukuka kwambiri si ndikuti tangofika pezera kuti kuli akabaza zatheka bwanji hmm? zatheka bwanji kuli akabaza ndithu otchipa apapa lomchiwira kungofuna chani 6 6 6 kamene big koma amaphatikiza chikhalidwe ndi eh, ndi chitown you can see kuti shopping mall apapa eh, ku- kumene ndimachokera ineyo ku northern china sizingatheke kuti apolisi alole chani alole anthu kumangopanga chisawawa chawo sizingathe eh, koma kunoko you can see kuti apolisi ali pompo eh, anthu akubwera njinga chisawawa chantani Ah, and then tikulowa mmakwalala ena ake kuti mulungu kumakhala ah, machinese ena akewo Ah, kunoko sikukhala eh, tinali ku shopping mall ndendeo ndili kuthamangathamanga ndi

Pamene kani. Oh, wow, here it is. Eh, anthu amene ali umomo yokafika kuti manyumbawa iliyonse inagulidwa muli anthu amene eh, kuli anthu ambiri kunoko mamiliyoni mamiliyoni mamiliyoni ili ngati kuti half ya malawi yonse ija ili ku kunoko this part of china nde kuli chigulu osati masewera nde amaberekana

kuli timachiki ta bho komanso kuli timachiki eh, kuli machiki anthu akungofuna kugundana sai chipwirikiti ndiye ndi chipwirikiti kulibe zoti chani mmene wayimverera basi kayendedwe kaka ndiye tikuzakhotaso kumene panjapa kulowa msewu wa magalimoto

Square imene imafunayi apo mayi. Ine ndikufuna ndikalowe kumakwalala ndikalowe kwina kake kuti m- nanga sikuli akhala ambiri mmene amamangira manyumba tinyumba timapha- timathithikana ngati chani ngati akaidi nde let's go ndimenya wrong turn pena pake and then we'll talk about it Let me the wrong turn and I will talk about. So this is uh, Shenzhen. Shenzhen kumene kumakhala anthu. Uh, ku- kulowa ku CBD ndi chitawuni chinake chovuta eh. Kuli ma skyscrapers zambiri. I think mawa ndilowera chakumene koko. Koma leroli ndapita to the very north end of the city mmene ndimanenera muja kunena kuti ati town iyi zaka 40 zapitazo inali fishing village Mhm. atangoipanga kukhala special economic zone Eh, panopa ndi mmene kwazazira anthu mu chonchi economy ndekuti ikupanga zina zake eh, so anthu kuno akupanga ndalama you can see kuti zikusiyana ndi kumene ndimakhala ineyo ku northern china kunoko economic activity ndi mbali zonse you can feel it eh, njinga za moto eh, kumene ndimakhala ineyo njinga za moto zi- zi- izizi amatha kupanga chani amatha kupanga control wa traffic koma kunoko eh, ma traffic rules sapanga enforce mmene amapangira uh, ku northern china kunoko uh, machani ma zinthu zambiri deregulation deregulation kunoko ndi ndi order of the day deregulation ndi order of the day Ah, ndi- ndi ndi kumene tili panopa kuti tione zili bwanji nde ndimenye wrong turn apapa ndi ndikaone kuti mu hood umaoneka bwanji ndibwera pa restaurant iyoyo kuzadya after i make I, I, ndikazungulira zungulira koma iyi nde ndi neighborhood ya china of course panopa anthu achepa it of course chifukwa choti traffic jam uh, yatha panopa ndi almost uh, 7 pm 7 pm meaning kuti anthu amene uh, anali kuntchito aweruka kale alright so iyi nde typical hood yakunoko ndikadziwe kuti anthu timashopu tikake tating'ono ting'ono mmwambamo ndi kuti muyani komanso mabuilding amakhala separated pochepa kwambiri separation ya mabuilding imakhala pochepa kwambiri chifukwa choti kunoko ndi kumpanipani kumpanipani koma kwa cleaning

Salam alaikum. Ndiye kupitirira kuli timashopu tating'ono ting'ono tambiri kuli timaspa timaspa tangati timene tija amatha kubwinyola tija timakhala malo ake ngati amene awo nde ndikafika apo ndimenyaso U-turn ndikumabwereranso kumene ndachokera koma you can imagine kuti kunoko ndiye kuli anthu angati kunoko ndiye kuli anthu angati mm? mmene kulili kunoko uh, building iyi talika choncho ndiye kuli anthu angati zima zima skyscrapers muli anthu muli anthu angati muli manyumba angati komanso security ndiye amapanga amapanga naye bwanji ndiye uh, welcome welcome to the other side of dziko ilili kumene kumachitika tinthu kumene mwamkati ma backroom factories izo kumakhala ngati kunoko chifukwa kunoko nde kuli famous for eh, kukhala ndi timafactory ta illegal tomapanga zinthu zoletsedwa ngati ma vapes timakhala malo ake ngati amene oti munthu eh, munthu kupeza kuti akupanga foni ya bobo ngati ya samsung koma ya fake ndikuti amakhala kuti magaya aja amagwira ntchito ku kampani ija amagwira ntchito ku kampani yeniyeniyo ndiye amaba eh, zinthu kumene kujako olo amapanga zoti apange ndalama adyere makampani obwera nde makampani akabwera chonchija magaya amapanganso tima backroom chani tima backroom deals ndikupezeka kuti kunoko mmene chilichonse eh, kuli kope yake kaya amapanga bwanji zimenezo eh, it's hard to say eh, it's hard to say kuti amapanga bwanji koma this is just too good you can see vista here uko padutsa munthu wanjinga apapa padutsa munthu wanjinga ukoko padutsa munthu wanjinga ukoko ndikuti ndi street ukoko ikungopita mablock mablock mablock ndikuti pamene pa pamene ndayenderamo eh, yakwana kale almost ngati chita

in 500 meters. Kupita ngoko 500 meters. Nde kuti tingopita. Hmm? Amaba I think is, this is 1 kilometer kupita kumusi. Ukuku so chimodzi basi. Eh. Then yina yake ya Iron Monkey D. Ndiye eh, ine nachitira dala kuti ndipeze uh, hotel chakunoko ndabwera kunoko kudzapanga zina zake kufupi ndi chakunoko nde ndinati iyayi ndisapange zaphuma zomakhala mtawuni chanjani ngati mmene amakhalira anthu ena kuti eh, that way you can't, you can't study the real mmene amakhalira eni ake ayi eh? uh, umomwe akunama kuti uh, muli masaji koma amapanga ndi anthu osaona kunoko kuli anthu ena ake if you are disabled ukakhala kuti iwe suuyang'ana ulibe maso ama- amakhala ndi mamasaji enaake oti ali focus on privacy ndi azimayi amakonda kupita kumeneko of course kuli magayi ena kuti amanama amanama awawa ndi khote lowere kuti anthu ena kuti amanama zoti a kunoko masaji ya ifeyo ndi ya anthu osaona koma kuchi- kuchipeza chimunthu anthu pakakhala kuti anthu palibe chikutulutsa foni chikusewera magemu kumeneko lero chimakhala chikuonera azimayi amene amaona ngati kuti chani andiyenera amene amakhala ngati aku- akutani there you go ah this is just too good this is just too good Ndiye ndijambule. Ndiye pamene popo pangakhale manyumba angati eh, ukuku ukuku nyumba zazitali zitali ka space kapa- kapakatiwa kochepa kwambiri ndiye pangakhale madeni angati Eh, mmene ndikudutsa munomo ndikuti eh, manyumba onse a mplanta manyumba onse a mplanta ali eh, pakaspace apa basi tu Ah, kaya ndi life yabwino ndi zimenezo zoti tidzakambirana tsiku linalo kaya ndi life yoti ana angakule ndi moyo wabwino zimenezo tidzakambirana tsiku linalo naho koma nkhani ndiyakuti eh, this is how they cram this is how they solve

ndi apa ndi khoti ndi loya pakati pa ndikukhala ndi chani i think iyo ndi school or something Uh, yes ikakhala ndi ndi penti wachoncheyo ndekuti ndi school kuzakezanonso chani ukukuso kuli kalaini kuti kumadutsa anthu and

ndi yakwathu in fact kumatentha kuposa kwathu uh, this is very hot almost tropical and uh, ukakhala kunoko you sweat a lot ndipo ndikudabwa kuti the- the- eni yake samakhala sweaty chifukwa chani ndadabwa kuti eni yake samakhala sweaty chifukwa chani chifukwa ine nde mm, ungoona nkhope yanga is oil everywhere and ndimene am- ndimene amachitira zinthu zawo kuno tima restaurant tititi hmm, tating'ono ting'ono ta eni ake nde tikuone kuti kodi uh, what can we do ndifitawira yake mafamasi paja ndimanena kuti kunoko mafamasi ndi ambiri kuposa chani kuposa majimu kuposa masukulu kuposa china chilichonse i think

pharmacy hmm? pharmacy siti- sitiyenda kwambiri before tisanapeze zoyamba pharmacy yina Ah, uko akugulitsa mafoni a second hand awo akugulitsa ma noodles awo akugulitsa chicken and it goes on and on and on and on sindikudziwa zoti zima- zikathera kutiko

kunoko ndi kumeneso kumakhala chani mahusha kunoko ndiye kwawo kwa mahusha Eh, amakhala amene omwe you can't see them but they are out there panopa ndiye ama- amapanga za ku- za online eh, kumaloga to, to meet them koma kumene ndafika kunoko ndi kumene kuli famous for prostitution ku china kunoko uh, amapanga supply ma prostitutes all over china kunoko ndekuti basi ndi- ndi imeneyo tinjira tina take todabwitsa ndithu umadabwa kuti how is this even possible but anyway uh,

security yake ya ya zii kulowa muhudi ya eni kutuluka chigapo kulowa muhudi ya eni kutuluka no problem ndafika kufupi ndi kumene ndimatani uh, ndi kumene kuli hotel ya ineyo hotel ya ineyo imatchedwa wa- 198

and ndikafika ukoko nde kuti ndi ka, ka village area very tight very tightly packed the chikhoza tilowera kuku tikaone kuti kuku kuli kuli chani choti tingakadye McChicken bo ane ni yonse bo ni yonse bo ni yonse bo and ababa ndiziyenda straight kuzungulira shopping mall iyi kulowa mkati then kutuluka apapa kuzapeza chakudya then uh, let's see what, what happens koma this is shenzhen uh,

Timene uh, tavalamu and mkati mu the shopping mall. Ngona ngati kuti mmene momo ngona ngati mmene momo ntha kupeza mo house uh, kabudula wabwino mpaka kabudula wainende wapasuka pakati but anyway keep, keep moving I like that Tanya, I'm not have a TikTok, eh? Tanya, I'm not have a TikTok. Anyway, moving on. Uh, nazungulia zungulia kunoko ku residential area in Shenzhen. Kukuonesani uh, some of the intricacies of uh, dziko ili. Ngazi kamera yayo kuchita kusuntha. eh?

Oh my god. Oh my god. Ungopita, ungopita, ungopita. Tikatulukiranso kumene tinali kuti. Ndiye tikuone ngati kuti tingapeze chani. Pena pake tikhote. Uh, timalize video iyi. This has been me. mutafuna ah, kuthamangisa thamangisa tiwiri titatu ukuku ndi ku Escape- escom yakunoko shenzhen kunming power supply bureau Ah, you can imagine kuti kupanga, kupanga supply power kwa anthu 12 million 12.5 million 13 million ni ntchito yolemesa bwanji koma as usual industry paja ma industry yonse yaku china kunoko tu kaja ili kunoko tu ku kuchani ku guangdong kunoko ndende guangdong kumene kalekale amati chani canton Ndiku- ndikunena mobweza bwereza chifukwa choti video yatalika kwambiri ndayiwala kuti ah, tachokera patipo ukoko 200 meters panali mcdonalds apa patha kupezekanso chani akugona dzulo ndi pamene no amanena kuti ma brands akunja amakanika kusiya china market because it's too lucrative kunoko kuli ndalama kunoko kuli ndalama kfc ija ikuleredwa ndi chani in the uh, China market. KFC ndi ma, ma organization zambiri akuleredwa ndi China market. Kunoko BMW ija kanthawi kena akamati mm, ama amagula BMW uh, every every 2 minutes kumagulidwa Benz. Mm, something like that. Ndiye you can imagine ma Germans aja ikafika nkhani ya China amakhala duu chifukwa choti kunoko kuli ndalama sikoseweretsa iyayi kunoko anthu amapangako cash ma americans aja makampani awo chibwereni kunoko you can imagine kuti eh, ma, ma, ma western companies aja eh, street food yake imakhala ya clean osati za ku india zija zo- zobibirako uko lavulirako nje of course buyer beware chifukwa choti kunoko cooking oil amadula kwambiri nde chimene amapanga n'choti chimene chimakhala cha fake nthawi zambiri nde ndi ukuoko ndi kuti fanzi kungomenyako bawa ngati ku Bwandilo aka chimene chima- chimakhala chowopsa kunoko ndi chani ndi mafuta ophikira Amakupanga- amakonda kupanga recycle mafuta oti aphikira kale and that's the danger of living in china sumaziwa zoti ukudya chani after all you can imagine kuti munthu u- u- uwete nkhuku zo- zokwana anthu uh, 12 million ngati ali, ali kunoko ndi ndani amene angawete nkhuku zokwana anthu 12 million amayuza chiyani nsomba chimodzimodzi ndiye kumapezeka kuti magayewa amapanga ma shortcut kwambiri ikafika nkhani ya chakudya so buyer beware ukakhala kunoko you are safer kukadya eh, KFC you're safer kukadya uh, restaurant chain ina yake yaikulu over ma joint tating'ono ting'onoti uh, they are famous for kuyuza mafuta ina yake osadziwika bwino understand nde ndi ndikuonetseni pena pake kunoko driving school usanapite driving school umayenera uyambire chani simulation Mm. Kompyuta ili mmenemomoyo ndi yoti ili accurate, ili ngati kuyendetsa galimoto ija chimodzimodzi 100%. Okay? 100% accuracy. Ndiye ukabwera kunoko uzaphunzira kaye chani simulation. Ukakhoza apapo ndi pamene umapita ku field. Koma siungapite ku field usanatani usanakhoza. Iyi so ndijambule using a phone kaye. ndidikhale patali kaye iyi ndi Shenkan driving school kunoko usanapite ku driving school umene uyambire kaye pa computer upange simulation uh, chimene chocho ndi galimoto yeniyeni 100 ukapanda kukhoza apapa sungapite ku field ndiye amayamba kubwera apapa number 1 imakhala ngati video game ndiye imatha kuvuta nthawi zambiri nanga si wabalalika chifukwa ndi galimoto yeniyeni chimodzimodzi koma ukangomaliza pamene popo kuyasa magesi chanya nthawi zambiri zimakhala za VI- V- vw eh, iyenso ndi vw ukamaliza papa ndikuti ku field kuja upita popo so this is the Shenkan driving school and uh, it is uh, interesting kuti sindikuziwa zoti kumalawi ndinachoka ndikale kuti mumapanga bwanji ikafika nkhani ya driving okay moving on Ah, tikupitirira ndi ulendo wathu paliponse pali chani pogula pogula ma ma electronics paliponse pali pogula ma electronics Ah, iyi akuti uh, hoifo iyi ndi meeting room ya dinake yoti sungalowe mmene momo you can see forbidden to fight kunoko za ndelozi eh, amakhala nazo serious amati mwene bawa koma osapange za uchitsiru okay nde tatembenuka ndikubwerera eh, papaki imene ndi- imene ndifuna ndikadye ndikuseriko nde let's go there ukuku pande kuti pachitika kasikando kenakake you can see kuti mu hudumu eh, kwayaka chani magetsi a polisi eh, kunoko timasikando tambiri timakonda kukhala chani azimayi kumenyana ndi kumenyana ndi amene akunyengana ndi azimuna awo Ah, magaye awa avala uniform atatuwa ndi oti eh, ukamwa mowa siungayendetse galimoto iyayi umayenera uwayitane there is an app for that ukangopezeka utamwa uh, ukuyendetsa galimoto utamwa mowa kumakhala ma fines ambiri komanso nthawi zina umatha kupangidwa bar ama- amachosera ma points ako uh, a mu society chimene chingapangitse kuti iweyo eh? olo ana ako asazapeze ntchito ndiye uh, kunoko izozo amazi- amazitenga serious kungotembenukako tafikaso shopping mall ina Hmm? kumene momwenso muli everything is kaya sindikuziwa zoti anthu amasankha bwanji kuti ndikagule zinthu kwakuti kwakuti zikundidabwisa kwambiri kuti uh, within within 200

iyiso ndiye ndi shopping mall ina koma am thinking kuti leroli ah, ndisadye kunoko ndifa ndadya kunoko ah, katatu ndadya kunoko katatu nde asandizolowere yakuti mbuzi jabweraso nde titembenuka wapa tipita ukoko ah, try something else anyway here we go uh, this was me mutafaya uh, coming to you live from uh, shenzhen ndayenda koopsa ndayenda uh, 10000 steps ndayenda 10000 steps madala a mpala wawo ndithu akuyendesa ya akuyendesa skateboard mm? kuli zinthu zina zake zoti kunoko anthu amakhala shameless oh, I, like, i like what i see i like what i see Ah, koma lesa ndi imeneyoyo kungooneka ndi kuti ndiyodula so mafana amamenya printing-so ndi autocad ndi photoshop chimodzimodzi ngati ku Malawi kuja chimodzimodzi anyway uh, pamene imafuna kubwezedwa ndi apapa sindikuziwa swanta swan

Ah, tikhota apo then we go back home kufika ukuku ndikuti ku- ku- tafika ku area koma bwana you can see kuti mabuilding awowo ali patali patali komanso anthu kukamada kwambiri nde amatuluka palanje paja kunalibiretu munthu kunoko ayi kumatentha heavy kuno kumatentha heavy ndiye ndiye anthu amadikira kude ndiye amatuluka eh. ndiye nthawi ine ndimakonda kukamatentha chonchi i should go out That's a lot. kukamatentha lero i should go out ndiye panopa

uh, akukhalira chani akukhalira imene amati gig economy ma delivery drivers achinyamata kunoko uh, unemployment yafika all the way to chani 21 percent pakana anasiya kupanga publish ma figures anthu amene akupanga graduate over 6 million graduates eh, pa chaka chimene chikutanthauza kuti magayiwa sakupeza chani sakupeza ntchito nde ambiri akungokhalira chani delivery uku mpakana ndi awo akuthamanga ndi chani uh, wavala cha yellow-yo ndi wa delivery ndi kwabukaso ka economy pako eh? it's, a, it's a whole new world where uh, the delivery the gig economy imene amayitchulira yayaka moto koopsa eh? pakana panopa kuti anthu kumenekoko kwazaza kwambiri anthu kukanika kupeza chani apart from that kuliso anthu amene amayendesa chani uh, magalimoto a delivery a, a chani a ma taxi ngati iyi iyi nde kuti ndi didi Eh, eh, iyi ngati uber iyi ngati uber nde kunoko eh, zavuta ndi zimenezozo anyamata akungokhalira kumenya ma delivery eh, ntchito zikusowa eh, technology Kwabwera maroboti komanso makampani akuthawa akupita kumayiko amene kuli kosauka chifukwa kunoko masalary panopa ndi eh, masalary akwera panopa kunoko you know, minimum salary ni about two- two- 2500 or 3000 yuan imene zili ndalama zambiri almost zimagunda 1 million kumeneko ndiye uh, that is that anyway cheers ndamaliza ndamenya full circle And all right. Ndafika no ndafika no kuhudu ku kwina pake ndifuna ndizungulire ndikuonetseni eh, mmene amakhala anthu kuno ndili ku shenzhen china Oh. uh, akuti city is the most technologically advanced city in in China. Nde akhala amene kuko akudya akumwa kuli ngodutsa mmene amakhalira ene ake kuno a life kena yaka chill okonda mowa nyama ngati angoni of course mkati umo muliso zina zimene amakonda zimene sitingakambirani pano basi ndikuti kunoko ndikumbali

imene imakhala ya ana ku malawi so yes njinga izizi ndi za public aliyense atha kuyuza kunoko ndafika kuno eh, ndawerenga kuti a kumeneko uko ndi kumene kuli chani China's most advanced technologically advanced city ina ndiye ndinati ndipiteko ndafika kuno ayi ndithu kungotuluka pa station imene pake ndikupeza pali ujeni oh. pali magayi akabaza anjinga za moto a- akabaza zatheka bwanji so kuti mesa amati nde technologically advanced city

amalolera kuti malo a nyumba zero koma mu street ino ndikuti apakira zimagalimoto zimagalimoto za power hmm. fanzi ndikuti ikungotani ikungosewera ana kufikira pali chimtengo chinachake nde kunoko weather yake it's almost tropical eh? it's almost tropical ndiye kuli mafruits akunoko amene amapezeka kuma tropical areas in fact kunoko ndikotentha kuposa kutani kuposa kumalawi nde chifukwa choti kuli anthu ambiri zimatanthauzaso kuti kunkhani ya mabuilding kunoko ase sinaoneko eh, kumene kunamangidwa mophati- mopanikizana kuposa kunoko eh, ndi mpanipani osati masewera ndiloweka ndiloweka huduka ngati kamene kumene building pafupi pafupi ase ngati kuti chani ngati kuti awatuma e basi anamfala basi panja kudya bao kumwa tii and uh, ifeyo Tabii zaten zaman kayak sih. Koma ishi nkhani ya space nde zikuwavuta kwambiri nkhani ya space zikuwavuta kwambiri yani kusatuliwa pakona pamene pajapa kumapita chakwinakwake kumachikita kuno kwambiri nditengo apa tina chinzi tomwe namba lino lake Mm. Ala. Umu amagulitsa golide. That is pure gold. Koma security yake ndi glass. Asazapange chibwana chimene chikuchene kumpanje. Of course. You can see kuti iyoyo security. Neri magaya ku time kapena laka. In fact paka tu pakadutsa ka 2 minutes kenakake uona ka ka khopa kenakake ka patrol. akakwera kuti munomu ndikuti akwera njinga nanga si tinjira kanjira kake ndikatani ndikochepa anthu akutseka mabusiness pano panopa nthawi ndi half past nine ena adakalibe open ndikuti mashopu andikungochira nine koloko anthu alibe chani mashopu adakalibe otseguka nangokutishopa takali tonse economy kuthamanga ina you can feel it kuti pano panopa ngati ili half past nine ndekutakhala usiku takhala bwanji panopa ngati ili half past nine kutakhala madzulo or midnight of course masana eh? Matentha mwa uchitsiru. Matentha mwa uchitsiru. Ndiye kumeneko ndinali ku hood ndikufika kuno kuti ndikuchani kuka square ka square ya achipirikiti amene ndikuti eh, osaona zoti pa red right ma guy a njinga koma ikasiku tikusaitikwe kuli eh, apolisi komanso kumeneko kuli mahotelo zazikuluzikulu kuti chani venus international hotel ine kumene ndabwera kunoko nda- ndapeza ndapeza chakina ake komaliza kuti kumene kunoko ndiko cheap in fact hotel imene ndu- ndagona uh, it's just 100 it's just 100 which is a, a very good deal then imeneyo nde kumeneko inde kunoko ndikutali ndi ndi city center in fact ndi uh, 40 kilometers from city center 40 kilometers koma ndakwera subway apapa ndi kumawa anthu ambiri ngati mdala uyoyo ndi wakabaza enawo ndi akabaza you can see kuti his bike is posted enawa ndi a president enawa ndi a president koma it is what it is aise ndiye ndimangofuna ndikuoneseni kamoyo kena kamene anthu ena akukhala

nde chimene chinachitika ndi choti kumene ndili kunoko ndi kufupi ndi chani ndi vietnam ndi kufupi ndi eh, laos timayiko timene timeneto tija kuli kale ti anthu ta tafupifupi patayenera kuvoka papa ndikuti anali kumene kwamamaptawo kuti iyoyo iyoyo chonchi in fact ndikudabwa kuti chichitika ndi chani ichi chonchi ndi chi- ndi shopping mall chachikulu eh? chachikulu koma kungopita so 200 meters kulipo chini in fact umunso ngati umo ndi shopping mall ina kfc kfc kunoko amati kenchi and then ah, ndikuyandikira kufupi ndi kumene ine ndikukhalira koma chimenecho chi mall china chake choti chandi as if that is not enough opposite kulinso china chandi akulowa mmenemonso kagula ngenzi ne business ndendekwe ma business ndendekwe atowa zikukhala ngati kuti akupanga ndalama kuno

high pressure area kwa anthu andalama koma I'm curious I'm curious kuti mkati mu muchitika chani ndikukhala ngati ndilowemo to Ah, ndione ngati es- escalator ikuthamangabe nde kuti I can still go in koma ayi zikukhala ngati ah, anthu atatu

osapanga ma drugs i think ndi porno ma drugs ndinaiwala ndi gambling okay chiku don't gamble here osapanga porno ku